Anois tá mé anseo leis an Dochtúir Pádraig Ó Héalaí, Uachtarán an tOireachtas. Comhghairdeachas! Go raibh maith agat, a Valerie. Anois tá tú tarraingthe ó seo go siúd, caint le chuile dhuine agus bíonn rudaí oifigiúil le déanamh thar an tréimhse seo, deireadh seachtaine seo. Ach an mbaineann tú féin sásamh as? Bainim ana-shásamh as, tá. mothúchánaí as a leithéid bheith ag dul timpeall agus aoibh an gháire ar gach éinne agus níl le déanamh agamsa ach a bheith ag croitheadh láimh leo agus beannú dóibh agus bíonn gach éinne ana-dheas. Dúirt tú cúpla focal an-deas ansin thuas staighre ag an oscailt oifigiúil agus mar a dúirt tú féin, is le spraoi agus spleodar atá muid anseo. Ach thaithin sé go mór liom nuair a dúirt tú go bhfuil dhá aicme a bhíonns anseo, na daoine a bhíonns ag tóigeáil páirt, Agus inis an scéal sin dhom, 'cause cheap mé go raibh sé go hálainn. Dá shaghas duine atá ann, an duine saghas a dheineann an gníomh, mar a déarfá. Deireann an t-amhrán, a dheineann an steip, pé rud é, agus tuigimid go léir go bhfuil ana-thábhacht leosan ó thaobh traidisiúin a chur ar aghaidh. Ach tá cineál eile duine atá tábhachtach ó thaobh cur ar aghaidh an traidisiúin chomh maith, agus siúd é an. t-iománaí ar an gclaí atá ag breathnú orthu agus a thuigeann cad tá siad ag iarraidh a dhéanamh agus atá eolach ar an rud agus a dhéanfaidh, b'fhéidir, iad a cheartú nó léirmheas beag a dhéanamh air agus tá sé sin freisin ina chuid den dtraidisiún á chur ar aghaidh. Cheap mise i ndáiríre go raibh sé an-dáiríre cos bhí mé ag rá na scéalta, na hamhráin agus rudaí, bíonn siad cineál trom agus. Bíonn scéalta an-dorcha taobh thiar de chuid de na hamhráin sin, ach bíonn oiread craic taobh thiar den stáitse agus, nó b'fhéidir amuigh ag chuile dhuine ag siúl thart. Agus sin an chaoi, sin é. Sea, bhuel, na comórtaisí ann féin, bhuel, tá siad ana-thábhachtach agus b'fhéidir ana-dháiríre do chuid de na daoine a bhíonn istigh orthu, ach don lucht freastail, i ndáiríre, is é an rud mór ná bualadh le daoine eile agus bheith in ann tamall a chaitheamh le daoine nach bhfeicfeá rómhinic agus daoine go dteastódh uait am a chaitheamh leo, agus tugann an tOireachtas an sórt sin deis do dhaoine. Agus sin é, tá sin an-tábhachtach, agus tá sé go hálainn. Tá, tá, agus abair, you know, ní bhíonn an oiread sin seans ag Gaeilgeoirí spraoi a bheith acu le chéile. Sin é. Tá muid saghas scartha amach óna chéile cuid mhór. Déanann muid leithscéalta má bhíonn daoine inár measc nach bhfuil an Ghaeilge acu, Sin é, sin é. athraíonn muid ar an Aha, bpointe, sea, ach anseo aha. is Gaeilge ar Sea, fad beirt Gaeilge, is, is, is, is ócáid Ghaelach amach is amach í. Sea, sea. Agus is deis iontach é do na gnóannaí Gaeltachta agus gnóannaí iad féin a chur chun cinn. Ah, sea. Abair tá, tá saghas margadh mór ar fáil d'aon chomhlacht atá, nó aon eagraíocht nó aon rud atá ag plé le Gaeilge anseo mar tá go leor daoine a bheidh ag teacht 's ag imeacht. Níl 'fhios a'm go cruinn cé mhéad duine ar fad ach labhartar ar cúpla míle b'fhéidir agus beidh an rud atá á thairiscint agat le feiscint ansan acu. 'S mar a dúirt tú féin beidh an gabhar á róstadh acu. Beidh an gabhar á róstadh. Bhuel go n-éirí leat is go mbeidh tú anseo cúpla bliain eile inniu nach linn é a dhéanamh.